o tɛmɛnen kɔfɛ aw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kɔnɔna na o de ye kuranɛ nɔɔrɔ kɛnɛ ye kuranɛ nɔɔrɔ kɛnɛ an bɛ walanda min kɔnɔ o de ye ad'iyatu alqur'ani alkarim dugawu minnu n'u nana alikuranɛ in kɔnɔna na an bɛ ka kuma o dugawu de kan maa min bɛ ka kɛnɛ ɲɛnamaya anw ye o ye an fa ni an karamɔgɔ n'o ye docteur sayid mahamadu baba sila ye a k'a dɔn k'a fɔ sigida tɛmɛnen kɔnɔna na a ye da se duwawu min ma o de duwawu nana sura min kɔnɔ o ye suratu alibakara ye n'o ye alikuranɛ sura filanan ye o alikuranɛ sura filanan o dalen don sura min kan o ye dayɛlɛli sura ye o la o sura in kɔnɔna na a ye duwawu fɔ anw ye duwawu min n'o nana alahu taala ka jɔn ɲumanba dɔ nɛn kan n'o ye nabila ibrahima ye ani a denkɛ ismaila tumana min na ni masa taala ye u yamaruya k'u ka alikaba in jɔ o lahalaya kɔnɔna na k'u to baara ɲumanba in kɛli la u ye duwawukan minnu fɔ Alahu Taala ye u ye ɲinifɛn minnu ɲini Alahu Taala bolo an karamɔgɔ bɛ ka kuma an ye olu de kan o la a y'a jira an na k'a fɔ nabila Ibrahima u tun bɛ ka baara ɲuman kɛ nka o baara ɲuman in n'a ta bɛɛ lajɛlen u bɛ ka jɔrɔ fɛn min na o de ye baara in minɛni ye u bolo ani fana u kɛra maaw ye maa minnu n'u bɛ k'u damakasi Alahu Taala la a ka segin kɔ ɲuman a k'o sira don u kɔrɔ tuma bɛɛ u ka segin ale ala taala ma o la o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a jira an na k'a fɔ nabila ibrahima ye duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen min dɔ kɛ o dɔ ye muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o min ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa anw laban maaw ma ka dɔn k'a fɔ nabila ibrahima ye dugawu kɛ o la k'a ɲini masaba in bolo ala ka makankaw ala k'u garijɛgɛ nabi ɲuman na ala k'u garijɛgɛ ciden na min bɛ bɔ u yɛrɛ la n'u yɛrɛ dɔ don u k'a dɔn k'a fɔ an ka sigida tɛmɛnen a da sera o ma halisa o aya fɛn in kɔnɔna na

wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd an bɛ foli ɲɛsin Suna TV Savana jama ma nin kɛnɛ in kan n'o ye kuranna nɔɔrɔ kɛnɛ kuranna nɔɔrɔ kɛnɛ min n'a y'an lase sisan waati ninnu na kuranna duwawuw ma ala wele minnu n'olu bɛ kuranɛ kɔnɔ kɔmi ustaz muhamad ye kuma ɲɛbila kɛ cogoya min na alahu subhanahu wa taala a ka kitabu in kɔnɔ a ka jɔn ɲumanw ye ala wele minnu kɛ a ye olu dɔw lakali an ye yanko ni maa min ka duwawu i bɛ lahala min na o bɛnna olu ma fo cogo tɛ se ka tɛmɛ o kan o tuma i ka ɲi i k'o dɔn sabu duwawu jaabili laɲini sɔrɔli ayiwa sababu sababuw de bɛ a la min b'a kɛ ale yɛrɛ bɛ lahala min na ale yɛrɛ bɛ taa sira min na kɛ yɔrɔw bɛ a la kɛ waatiw bɛ a la ani kɛcogow fana bɛ a la o tuma kɛcogo fanfɛla la kɔni a tɛ se ka tɛmɛ ninnu ta kan koyi e bɛ ka fɛn min ɲɛɲini ala ka jɔn ɲuman minnu bɛ yen nɔ n'a fɔra cidenw bɛ o la bal ulul azmi ala teriw bɛ o la o ye duwawu ɲɔgɔnna kɛ ka bɛn ka lahala in ma ɛ ne sera ka ale ta in ɲɔgɔnna fɔ fɔcogo kɔni fanfɛla la kɔni alihamudulila o sera dan na o tuma duwawu ninnu a nafa ye nin de ye ka se ka ladɔn kumadenw wolomalen don kosɛbɛ ayiwa a bɛ se laɲini yɛrɛ yɛrɛ de ma ɔ an b'o de la sa an ko an ye aya dɔw duwawu dɔw an ye dɔ fɔ olu la halisa an b'o hukumu de kɔnɔna na ɛɛ hakili an ka sigi laban in na suratul bakara aya kɛmɛ ani mugan ani kɔnɔntɔn an kun ye dɔ fɔ o la nka an ko o ye aya min ye duwawu b'a kɔnɔ a daminɛna ni rabbana ye nka duwawu min de don duwawu kɛrɛnkɛrɛn de don nin cogoya in na ka bɔ ala ka jɔn fɛ duwawu min fana a jaabira a banna o tɔ tɛ yen nɔ tuguni o ɲɔgɔnna tɛna kɛ maa ye o de kama sira dilen tɛ anw ma k'a fɔ an k'o duwawu ɲɔgɔnna kɛ ko rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ibrahima alayhi salam a n'a denkɛ ismail o bɛ ka alikaba de jɔ makan sigili la ɔ maa minnu ye makan sigibagaw ye olu bɔnsɔnw na sa ko ala ka ciden dɔ ci o la ka taga u ma ka b'u yɛrɛ kɔnɔ min y'o dɔ ye an ko o kɛra ka ban o kɛra jɔni ye an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam o de kama ale yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko ale de ye ibrahima a fa ibrahima ka duwawu ye ibrahima duwawu min kɛ o duwawu in jaabira o tuma na e mana jama dɔ fara ɲɔgɔn kan walima hali i ye dugu dɔ sigi i ye ko dɔ sigi ayiwa nin tɛ duwawu ye k'a fɔ ko baabu dayɛlɛlen don halisa nin datugura ka ban k'a fɔ e kana fata o fɔ ayi o datugura ka ban ala kira sallallahu alaihi wasallam ale de ye cidenw laban ye ciden wɛrɛ tɛ yen nɔ tuguni ɔ o tuma na o tɛ se ka bɛn k'a fɔ i k'o fɔ jama dɔ ɲɛna ko ciden ka bɔ u la a tɛ se ka bɛn k'a ɲɛsin maa dɔ ma e ɲɛ bɛ denmisɛnnin dɔ la taamasiyɛn ɲuman ni fɛn ninnu dɔ la aa ala k'i kɛ ala k'i aa i bɛ se ka duwawu dɔw kɛ o ala k'i kɛ ayiwa dɔnnibaga ye ala k'i kɛ ala ɲɛsiran ala k'i kɛ waliju ye nka ala k'i kɛ nabi ɲuman ye o tuma na ciden ye o duwawu in ayi o ye dantɛmɛ ye duwawu la a bɛ fɔ o ma al itida fi duwa komi n'olu tɛ kɛ han o tuma na ni duwawu in nin banna o kɔfɛ de duwawu in u ye ala wele a ka ciden min ci o bɛna baara minnu kɛ a kan ka koba minnu kɛ u da magara o de la yatlu alaihim ayatika wa yuallim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim o tuma u y'o duwawu de kɛ o tuma na a bɛ kɔn o bɛɛ lajɛlen nɔrɔlen bɛ ayiwa min bɛ na ci o cira ka ban o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam a kan ka baara minnu kɛ olu fana de fɔra o la sa n'a fɔra k'a fɔ nin duwawu in yɛrɛ jati jati k'a fɔ o tuma na o kɔni o kɛra ka ban o babu dayɛlɛlen tɛ o la min ni a ka kan an kan k'o ɲɔgɔnna de kɛ ni lahala n'a ɲɔgɔnna ninnu o tuma na o ye jumɛn ye ɛɛ jama don e y'o fara ɲɔgɔn kan ka jama sigi o ma ban o dannen tɛ k'a fɔ e ka taa dugu kura sigi sabu sisan ka dugu kura sigi ayiwa fɔlɔ o tun ka ca kosɛbɛ ka wuli ka taa ka taa sigi sisan minnu sigira ka mɔgɔw bɛ ka ayiwa olu de fafa ka taa nka e bɛ se ka taa ka taa kin kura sigi quartier kura sigi komi e bɛ se ka taa ka taa jɛkulu kura dɔ sigi baarakɛ yɔrɔ o bɛ taa ka o dɔ sigi han jɛkulu minnu bɛ jɛ ka baaraw kɛ association n'a ɲɔgɔn i bɛ se ka t'o sigi o tuma na n'o kɛra sa e ka duwawu dɔ fana ka kɛ k'a fɔ ala ka maa ɲuman bɔ ninnu na bilasiralikɛla ɲuman ala an b'i deli o ka bɔ ninnu na o kana tanya o la fiyewu waati o waati a k'a sɔrɔ maa b'u cɛma maa minnu b'u bilasira o tuma o duwawu bɛ kɛ u kana dɛsɛ maa la maa min b'u bilasira ɔ nin ciden in min fɔra a fɔra k'a fɔ o bɛ fɛn minnu kɛ ayiwa maa dɔw bɛ yen n'ala subahana b'olu bila o sira kan u bɛ taama o sira kan ciden in k'a bɛ mun kɛ yatlu alaihim ayatika a b'i ka ayaw kalan u kan wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim a b'u ladɔnniya kitabu la ani kodɔn a b'u seniya ka bɔ nɔgɔw ma ɔ o baara min filɛ nin ye o baara in dannen tɛ cidenw ma cidenw b'o baara in kɛ maa minnu fana bɛ tugu u kɔ olu fana b'o baara in kɛ o tuma na o ɲɔgɔnnaw siga t'a la olu b'an cɛma dɔnnibaga minnu ye maa ɲumanw ye dɔnniya b'u bolo u yɛrɛ bɛ sira ɲuman kan u bɛ maaw bila o sira kan o tuma n'i ye sigi min ayiwa n'i kɛra k'o labɛn walima i taara sigi min kɛnɛ kan jama min ka ala deli mun kosɔn o maa suguya ka bɔ o la ka ala deli i yɛrɛ fana ye i ka bɔnsɔnw dɔnnibaga bɛ b'o la cogoya min na sabu o de kɔrɔta ye koyi i yɛrɛ bɔnsɔnw dɔnnibagaw ka b'u la maa minnu ye ayiwa ala ka jɔn ɲumanw ye u bɛ maaw bilasira sabu o min filɛ nin ye o de bɛ laban koyi ko in bɛɛ lajɛlen mana foori ka ban ayiwa diɲɛ kɔnɔ ta ani a aveniri ninnu sabu ni diɲɛ aveniri kɛra dɔrɔn ayiwa n den don dɔ la a ka kɛ koloneli walima a ka kɛ général walima a ka kɛ ayiwa ingénieur walima a ka kɛ ministre walima a ka kɛ fɛn ye o bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ayiwa ci ka bɔ yen nɔ k'a kɛ komi a ma kɛ n'a tigi sara ka ban o y'o bannen ye hali n'u mana monument dɔ jɔ sanu ni warijɛ la o y'a bannen de ye a kɛra fu de ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan ayiwa min bɛna to o ye maa minnu tun bɛ ala ka sira kan ka maaw bila ala ka sira kan o tuma n'o bɔra e ka bɔnsɔnw na walima i ka jama sigilenw na o de ye kunkɔrɔta ye i ma alikiyama jɔ kɛnɛ kan o de ye fusamantiya ye i ma fana alikiyama jɔ kɛnɛ kan han sabu o fusamantiya min filɛ nin ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sara n'i ka baara de ye nka n'o bɔra e la o tuma na o ka duwawu min bɛ se i ma i b'a nafa sɔrɔ alikiyama jɔ kɛnɛ kan n'a bɔra e la e fana ye sababu minnu kɛ mun kosɔn ale ka na hali o duwawu in yɛrɛ fana o fana sama bɛ se i ma alikiyama jɔ kɛnɛ kan o tuma na an ko nin ye taabolo ye k'o yira an na k'a fɔ n'an ye jama min sigi an ka ala deli mun kosɔn o jama in ayiwa maa minnu b'u bila ala ko kan o ka bɔ o jama in na kɔmi ibrahima alayhi salam ani a denkɛ ismail u bɛ ka nin dugu in sigi ala dun y'u ladɔnniya k'a fɔ nin dugu min na dugu lahɔrɔmalen maaw de bɛ k'a sigibaga ye o tuma ka ala deli ala ka ciden bɔ u la k'o mankutuw fɔ an ko olu ta in kɔni olu jaabira o de kɛra ala kira sallallahu alayhi wasallam o tuma na o baabu dagalen tɛ k'a fɔ an fana ka ala deli k'a fɔ ciden ka bɔ an ka jama dɔ la nka maa ɲumanw minnu bɛ taama ciden nɔ la o dugawu kan ka kɛ alihamudulilayi olu tɛmɛna mantonw la maa minnu cidenya kɔni tɛ yen nɔ nka o kɛra nɔrɔ de ye koyi han a nɔrɔ in hali u salen kɔfɛ walayi nɔrɔ in de tora sabu e k'a lajɛ an filɛ ayiwa kitabu mara yɔrɔ min na n'o ye nin bibiliyotɛki min filɛ nin ye ayiwa jamiatu sahil université sahel alifaruku la yan nɔ n'i donna a kɔnɔna in na ka gafe ninnu lajɛ ayiwa maa minnu tɔgɔ sɛbɛn bɛ gafe ninnu kan a dɔw fatura san kɛmɛ yirikaw nka an bɛna nafa sɔrɔ u ka gafe ninnu na o nafa senfɛ an bɛ duwawu kɛ u ye ala ka hinɛ u la o tuma na olu minnu filɛ nin ye o ɲɔgɔnnaw ala kira ka mantonw na sallallahu alaihi wasallam olu bɛ yen olu tɛmɛna olu bɛ yen sisan ayiwa o bɛ na fana an fana bɛ alahu subahanahu wa taala deli ala k'an kɛ u ɲɔgɔnnaw ye k'u ɲɔgɔnna caman bɔ an ka bɔnsɔnw fana na n'o ye maa minnu u bɛ ala ta fɔ ala ka jɔnw ye yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata ka maaw ladɔnniya ala ka kitabu la kuranɛ la ka maaw ladɔnniya kodɔn na ni dɔnnibagaw ko k'o ye alakira ka taasira ye sunna ye wa yuzakkihim ka maaw seniya ka bɔ fulankafuya ma o tuma an bɛ alahu subahanahu wa taala deli ala k'o duwawu ɲɔgɔnna jaabi an fana ye ni maa ɲumanw ye maa minnu bɛ bɔ an ka jamaw la ni maa ɲumanw ye maa minnu n'olu bɛ bɔ an bɔnsɔnw fana na n'an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ ni u ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan an bɛ alahu subahanahu wa taala masa in deli o la wala ustaz muhammad nin ye ayiwa duwawu min nana ala wele min nana nin aya in na n'o ye aya kɛmɛ ani mugan ani kɔnɔntɔn suratul bakara kɔnɔna na nka an ko duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen don naam innaka anta al azizu al hakim an ko ayiwa duwawu a bɛ taa laban ni ala ka mankutu min ye ala ka mankutuw ka ca o tuma na i bɛ ka laɲini min kɛ o ni mankutu min ka kan i bɛ duwawu laban ni o de ye ko sabu e de ye alazizu ɔ e de ye masaba ye alizatu o ye bonya min maa min ayiwa fɛn min a ka bonya fɛn tɛ se ka bɔ a ta la o de kama a bɛ se ka fɔ diɲɛ masakɛ dɔ ma n'a ka mara ye a ta yɛrɛ ye koyi k'a fɔ ko aziz sabu masakɛ walima ɲɛmaa bɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye nka mara t'a ta ye a yɔgɔyɔgɔlen de don komi an b'o lahalaw dɔn cogoya min na a bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ mara in kɔni de b'a bolo n'a ye ko bila yɔrɔ min na o yɔrɔ in na kɔni o don na a bɛ yen o tuma na o de ye izza ye ɔ hali maa min n'i ma kɛ faama ye o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ i ye komi n'o kalifalen b'i ma o de kama Alahu subahana wa taala ko walilahi lizatu wali rasulihi walil muminina o tuma mumini bɛɛ lajɛlen o bonya in ni o sɛmɛ o dɔ b'i ye nka a dafalen o ye jɔni ta ye Alahu subahana wa taala alihakimu kodɔn masa ɔ kodɔn yɛrɛ min kan ka bila yɔrɔ min na a ka bila yen nɔ o tuma na o ye o ye Alahu subahanahu wa taala u ye duwawu in kɛ ka tila k'a laban ni o ye o tuma na o maa min n'u ye Ala wele k'a fɔ o ka bɔ ninnu na o bɛ na waati min na alahu subahana wa taala e ka kodɔn e de b'o labɔ ala y'a dantigɛ ka bɔ t'olu bolo ka bɔ olu bɔnsɔn na olu bɔnsɔn fana bɛ na kɛ bulonda bulondaw de ye o a bɛ bɔ minnu na o ye alahu subahana wa taala ka kodɔn o b'o de bolo o bulonda ninnu yɛrɛ la a bɛna kɛ maa kelen jumɛn ye o ye alahu subahanahu wa taala o b'ale ka kodɔn de kɔnɔna na o tuma i b'a ye nin mankutuba fila in ni aya in labanna ni o ye duwawu in labanna ni o ye o bɛ bɛn u ye Alahu subahanahu wa taala Ala deli fɛn min na maana an ko u ye duwawu min kɛ hali ni o ko banna o tuma na a taamasiyɛn min bɛ yen nɔ walima min n'a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ n'an mako b'o o fana na an mana fɛn min sigi jama min sigi an mana min to an kɔ ɲuman ka bɔ o la an fana bɛ ala deli ala k'o fana jaabi an ye komi nin jaabira cogoya min na o tuma na eh, halisa ayiwa suna tv savana jama k'a fɔ an bɛ kuranɛ duwawu kan eh, duwawu kuranɛ duwawu ka bɛn kuranɛ nɔrɔ sigi ma ka bɛn kuranna nɔrɔ sigi ma a bɛna hukumu de kɔnɔna na n'o tɛ hakili la fɛn min ye duwawu ni ala ko sumaw o kɛnɛw fana bɛ suna tv la ayiwa an hakili la imamu wage a ye caman kɛ o la a b'o o kɛnɛ ninnu a b'olu ɲɛnamaya nka o bɛɛ lajɛlen o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn dafa de o tuma nin ye kɛrɛnkɛrɛn ɲɛma kuranɛ duwawu duwawu minnu nana kuranɛ kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ olu la

dugawu min kɛ nin ye Unhun ɲɛsinnen don makankaw ma Unhun o la dugawu in anw bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la ou bien an ma dɔ sɔrɔ dugawu in na ayiwa ɛɛ o ɲininkali in o nafa ka bon kosɛbɛ sabu dugawu minnu filɛ nin ye o jaabira ka ban o tuma na e ta ye fɛn jumɛn y'a la e ka niyɔrɔ walima e ka niyɔrɔ t'a la n'o tɛ a kɔni jaabira ka ban ala y'u fo a ye fɛn minnu ɲini o jaabira o jaabi in sa yala anw niyɔrɔ bɛ a la wa a dɔw bɛ yen nɔ o tuma na o bɛnna maa dɔw ka bɛn o ka sigili ma yen nɔ o ye dɔ sɔrɔ a la alihamudulilayi anw minnu bɛ k'a kuma fɔ walima minnu sigilen bɛ ayiwa ka kuma in k'a lamɛn minnu b'a kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ jamakulu caman bɛ yen nɔ olu fana ye dɔ sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛn ɲɛma fɛn min ye maa fɛn fɛn e taara hiji la e taara umra e ye waati dɔ sigi makan e yɛrɛ b'a dɔn i ye dɔ sɔrɔ makan lahɔrɔma in na o tuma na o sɔrɔla o kɔfɛ sa laban min ni o nana kɛ an k'o dugawu min o jaabira o duwa in o jaabira a kɛra ayiwa kɛrɛnkɛrɛn ɲɛma k'a fɔ a ka bɔ olu la nk'anw fana bɛ fɛn sɔrɔ a la sabu an bɔra a nɔ ma n'i y'a ye anw sigilen bɛ an bɛ ka kuranɛ ko fɔ an bɛ ka alakira ko fɔ a bɛɛ lajɛlen nin duwawu in de ye a bɔra olu la n'o ye ibrahim ani ismail olu bɔnsɔn ye nka fɛn min ye a tɔnɔ a nafa o walankatara ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen de ma diɲɛ bɛɛ i ta sɔrɔ a la fo maa kunango fo maa kunango wala o tuma na olu de ma fɛn sɔrɔ a la o kunangoya kunangoya kunangoya olu fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ aa walima u bɛ ɲɔgɔn duguma sabu n'i ko kunnajɛya olu bɛ ɲɔgɔn sanfɛ ka yɛlɛ yɛlɛ ka taa a sanfɛ ta kunnajɛya sanfɛ ta an bɛ ala deli ala ka an fara o jamakulu de kan kunangoya kɔni o ye dingɛ dingɛ dingɛ de ye ka taa o tuma na dɔw bɛ taa fo a duguma yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o tuma na olu kɔni b'o halaki ni o tacɛn kɔnɔna na ɛ olu dɔw tɛ minnu alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ko an t'a la u ma tugu a la k'a fɔ an t'a la k'a kɔniya ayiwa ka tila k'a kɛ yelebɔ fɛn ye ani lagosi fɛn ye han komi ala ye eh, maa minnu halaki ayiwa faransi jamana ninnu na eh, eh, minnu taara alakira ka ja jugu bɔ o de la k'a bɔ sisan ko ninnu ni waati ninnu na ayiwa a ko wulilen de tuguni ayiwa a maa ninnu kiri minnu kɔni olu kɔni sara ni lahala ninnu na olu kɛra kunangoya kɔni taamasire de ye k'a fɔ minnu y'a kɛ a kɛcogo ɲana a ma ɲa o ye ko wɛrɛ de ye n'o tɛ ni maa min ye nin ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wasallam n'a tacɛnna k'a halaki silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka sɛwa ni o ye o tuma na halisa ni maa min b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ayiwa silamɛ ka laɲini de ye fɛn k'a sɔrɔ min ka jugu ka tɛmɛ ninnu ta kan ayiwa o fana b'u nɔfɛ fana o tuma na ɛɛ an ko k'a fɔ maa fanba maa caman bɛ yen nɔ olu bɔra a nɔ ma olu ye tɔnɔ sɔrɔ alakira ka ci la sara sabu o ye ayiwa sira ye han n'o tɛ anw ka jamana in anw filɛ yɔrɔ min na sisan ani ala kira sallallahu alaihi wasallam a cira yɔrɔ min na o cɛ ka jan dɛ kilomɛtiri ba ayiwa ba yirikaw ba duuru ba wɔɔrɔ walima ba wolonwula siraw n'u cogoyaw ayiwa furancɛ fana e yɛrɛ b'a dɔn o fana ka jan dɛ san ba kelen ani san kɛmɛ naani ani kɔ o tuma e yɛrɛ b'a dɔn o fana ka jan nka o bɛɛ lajɛlen na ayiwa ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka kow anw ka ɲɛnamaya ka kow bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ o de la han o de y'an ka laɲini ye fo n'an dɛsɛra fɛn min na a bɛɛ lajɛlen ka taa komi a ye kow ci cogoya min na de an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ o sira fɛ a ye kow boloda cogoya min na an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen a bɛnnen bɛ o de ma fo ni yɔrɔ min n'an dɛsɛra min na o tuma na o kɔrɔ ye k'a fɔ i ye ɲininkali min kɛ alihamudulila an bɛɛ lajɛlen bɔra a nɔ ma ɔ an bɔra a nɔ ma min na sa n'an b'o sira in kan o laɲini ye min ye mun kosɔn ayiwa a nana kun min kama n'o ye kunnandiya ye an bɛ ala deli o laɲini de ala k'o sabati an bɛɛ lajɛlen ye o sabatili dafali fana an bɛ ala deli ala k'o de d'an ma o dafali o ye jumɛn ye minnu bɛ kɛ a sigiɲɔgɔn ye arjana kɔnɔ ala k'an fara jamakulu kan sabu n'i miirila o yɛrɛ dama wallahi o yɛrɛ sewa dɔ ye waati dɔ la ayiwa n'i bɛ ayiwa nisɔngoya ko dɔw la i mana miiri nin n'a ɲɔgɔnna ninnu na a bɛ kɛ sababu ye ayiwa k'i ni lafiya k'a fɔ e ka miiri e kɔni ala kira e m'a ye nka jaa don dɔ bɛ yen nɔ e ɲɛ bɛna da ala kira kan i kunnawololen an bɛ ala deli ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye o de kama kuma de bɛ na ni kuma ye dɔnnibaga dɔ ko dɔ ko a ma ko arjana a fɔra k'a fɔ a ka di fɛn duman caman bɛ a kɔnɔ min b'a kɔnɔ i t'o dɔ fɔ an ɲɛna k'a sinna k'a jaabi k'a fɔ ko ala kira bɛ yen ko ala kira muhamadu bɛ sɔrɔ o bɛ arjana kɔnɔ o tuma na e ka kɛ a kɔnɔ k'a fɔ ala kira fana bɛ yen i b'o ye aa ko kɔni diya kɔni n'i b'o ɲini o y'a dɔ ye quoi o tuma na o ye diya o y'a dan ye o tuma na halisa an bɛ ala deli maa minnu bɔra a nɔ ma n'an b'o sira in kan ayiwa o kunnangoya o kunnangoya minnu ye o sira ta ka ala deli ala k'an kisi ka bɔ o ma minnu bɔra a nɔ ma o kunnandiya o dafalen fana ka allahu subhanahu wa ta'ala deli ala k'an fara o jamakulu de kan fo ka taa an se ka kɛ a sigiɲɔgɔn ye arijanaso kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ani jamakulu bɛɛ lajɛlen ye wala ustaz muhamad hakili la dɔ fɔra nin aya in na an bɛ se ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ ayiwa an ko an b'a lajɛ de sa halisa sura in kɔnɔna na sura in kɔnɔna na n'o ye suratul bakara ye an bɛ suratul bakara kɔnɔna na duwawu min n'an bɛ se k'o tugu nin na ayiwa an bɛ se ka a babu da yɛlɛ walima ayiwa ka kɔnnɛgɛ don a da in na kuma ɲɛbila kɛ ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na an na walawalali kɛ sabu o duwawu in o mako bɛ walawalali la kosɛbɛ o ye duwawu jumɛn ye duwawu in nana aya kɛmɛ fila ani kelen bakara kɔnɔna na aya kɛmɛ fila ani kelen duwawu dɔ nana duwawu in n'a fɔra ka ban i b'a ye k'a fɔ jama min bɛ k'an lamɛn min bɛ k'an lajɛ a fanba u delila ka duwawu in fɔ nka waati dɔ la dɔ y'a fɔ a hakili la duwawu in kadara ye min ye i bɛ taa sɔrɔ duwawu in b'o sanfɛ kojugu duwawu jumɛn de don rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar hakili la aw minnu y'a mɛn a bɛɛ lajɛlen delila ka nin duwawu in k'a fɔ walima i y'a amina fɔ yɔrɔ dɔ la i y'a amina fɔ kɛnɛ o tuma nin duwawu in nana kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ yɔrɔ jumɛn suratul bakara aya kɛmɛ fila ani kelen nka duwawu in fana kisa de bɛ o la o tuma na ɛɛ o kisa in a nana hukumu in kɔnɔna na ka kɔrɔli kɛ ka tara o ban o la inshalahu ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na an na kuma ni wasa ye kosɛbɛ nin duwawu in kan ɛɛ duwawu in nana aya dɔ kɔnna a ɲɛ aya dɔ kɔnna a ɲɛ ayiwa duwawu dɔ b'o kɔnɔ nka duwawu min de don duwawu tokajɛ o dafalen tɛ aya min kɔnna a ɲɛ n'o ye aya kɛmɛ fila alahu subhanahu wa ta'ala a kun bɛ ka hiji kɛnɛ halisa an ma bɔ hiji kɛnɛ la a kun bɛ hiji kɛnɛ de kofɔ ayiwa ni maa ye hiji baara kɛ ka na se a laban yɔrɔ ninnu na ka t'u ka ko yira alahu subhanahu wa ta'ala la

jamakulu dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni a fɔra yɔrɔ min na k'a fɔ ayiwa ala bɛ mako dilan o yɔrɔ in na olu kɔni mako bɛɛ lajɛlen dan ye diɲɛ ta in de ye ala diɲɛ in kɔni a mako min na komi hasanatan ni diɲɛ ta fɔra a bɛ fɛn minnu ta an da bɛna se olu ma sabu dɔnnibagaw y'a jate k'a jate nin b'a la nin b'a la nin b'a la nka a bɛɛ lajɛlen de b'a la ɔ n'a tigi taara ni hakilina min ye o bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ nafolo ye o bɛ se ka kɛ hali bolifɛn dɔ a mako ko v kati dɔ la walima mako v witi dɔ la walima fɛn dɔ la o tuma na ale ka laɲini ye o de ye o fana ka ca jama la kosɛbɛ dɛ n'a fɔra k'a fɔ dugawu bɛ jaabi nin yɔrɔ in na ale hakili dan ye fɛn min ye dɔrɔn o y'a ka diɲɛ ko ninnu de ye ayiwa n'a ye maa fana ye a bɛ jigiya k'a fɔ ko ka dugawu bɛ jaabi karamɔgɔ don karamɔgɔ dugawu kɛ an ye i t'a sɔrɔ ale ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye i ka dugawu kɛ a ka diɲɛ ko in de la o tuma na ko olu kɔni ta olu y'a dan diɲɛ de la nka o dugawu ye o ye to k'a jɛ minnu y'a kɛ k'a dafa o de fɔra aya kɛmɛ fila ani kelen na o de ye rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar o tuma na halisa nin ye duwawu belebele de ye ayiwa ko bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ɔ ni ala sɔnna inshallahu ɲinifɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ dɔnnibagaw ye min fɔ a la ayiwa maa minnu ka taabolo kɛra nin dugawu in k'a matarafa kana dugawu in lajɛ k'a fɔ k'o tuma na foroba de don hali denmisɛnninw b'a dɔn hali minnu bɛ kilasi ayiwa première année deuxième année madarasa ninnu o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nka dugawu min de don a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ o tuma diɲɛ la a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ o tuma na halisa ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na an na walawalali kɛ nin dugawu in na dugawu min n'an delila k'a fɔ ka caya walima dugawu min hali ni anw yɛrɛ m'a kalan an m'a fɔ nka i bɛ taa sɔrɔ an ye amina fɔ a la yɔrɔ dɔ la o la n'a jaabira ka ban ko bɛɛ lajɛlen dilanna ala k'a jaabi an bɛɛ lajɛlen ye o la nin ye bi sigi nin y'o nɔgɔyalen ye ka bɛn waati ma ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na an ni Sunna TV jama an y'o hakili jigin ayiwa kuranɛ dugawu ninnu na